ndewonụ ụmụnne m kedu ka unu mee eji m n'aka na unu mere ọfụma eji m n'aka na ụbọchị unu na-aga nke ọma ụtụtụ ọma efifie ọma mgbede ọma abalị ọma dịka o si dị site na mpaghara ebe ọbụla i si ele m anya ugbu a ọtụtụ n'ime anyị amalụgo onye m bụ ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị abụ m ada ndị gboo ife anyị ga-etinye anya ọ bụrụ na unu nee anya n'ihu igwe okwu anyị unu ga-afụ ife dị ebe anwa ife a ka a na-akpọ anwụ n'ala Igbo ọ bụrụ na ị fụ ụdị ife a na be gị ma ọ bụ n'ubi gị ma ọ bụ n'ife ọbụla metụtara gị enwere ife nya bụ ife na-egosi agbachikwana nkịtị mgbe ala Igbo ka bụ ala Igbo mgbe enu ka wụ ana ọsa mgbe a ka na-azụ nwaanyị ọzụzụ maka ịba be di ọ bụrụ na ị fụ ụdị ife a na be gị oge ncha ị ga-alahụcha ụla teta n'ụsọ ụtụtụ ị pụta n'ihu be gị ma ọwụ n'otu osisi dị na be gị ị fụ nya bụ anwụ ebe ọ kwụkọbalụ onwe ya ụfọdụ ọ bụrụ n'ubi gị ka nya bụ ife ga-eje doro ụfọdụ nya bụ anwụ a na-esogharị gị ebe ị gana nwanne m enwere njirimara ya enwere ife ife nya bụ ife na-egosi ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ igbo ị bụrụ na ị chọpụtago na ụdị ife a nwere mgbe ọ dapụtara na mbara ezi be nna gị ma ọ bụ n'ife ọbụla metụta gị ma o nwerọ ife unu mere gbasara ya ọ ga-aka mma ka ị kaba ahụ jee jụkene ese maka na nya bụ ife nwere ife ọ na-egosi tupu m banite ịkọwa ife nya bụ ife na-egosi ọ bụrụ na nya bụ ife ka nọ na be gị dịka anyị na-agbasa ozi a kaba ahụ jee n'afa jee jụọ ese maka na ndị Igbo tụrụ ilu sị na ofeke na-agba na be dibịa kwa daa aha anwụ ọnwụ ike ife ike anaghị eme ya jụkene ese maka na anyị bụ ụmụafọ igbo anyị ahapụkwanụ njirimara anyị jee mebe njirimara m onye ọzọ ọ bụrụ na ị fụ ụdị ife a na be gị ife ya bụ ife na-egosi bụ arụsị ee unu nụrụ ọnụ mmiri okwu m ọ bụrụ na ị fụnugo ụdị ife a na be gị ma ọ bụ n'ubi gị maọbụ n'ife ọbụla gbasalụ gị maọbụ ọ bụrụ na ọ na-esogharị gị ebe ị gana o nwerọ ife i me maka ya ọ nọkata were aka ya kwụsị maọbụ ọ bụrụ na dịka anyị ka na-agbasa ozi a na nya bụ ife ka nọ na be gị maọbụ n'ubi gị maọbụ na ọ ka na-esogharị gị kaba ahụ jee jụọ ese ka ị malụ ebe nya bụ arụsị si wee bịa njem oge ụfọdụ o nwere ike ọ bụrụ arụsị na-akpọ gị oku ka ị bịa ka gị na ya dị na mma arụsị aha anọkata bịakwutebe mmadụ tupu arụsị abịakwute gị ọ ga-enwerịrị ọgbụgba ndụ ma ọ bụ eriri jikọtara gị na nya bụ arụsị na mbụ bi- tupu arụsị abịakwute gị o nwere ike ọ bụrụ arụsị so gị wee bịa ụwa o nwere ike ọ bụrụ arụsị ikwu nne gị nya nke be mama gị ha nwezikwa ike ọ bụrụ arụsị be nna gị nwezikwa ike ọ bụrụ arụsị dị maọbụ nke si n'ebe unu gbakwunyere ikwu ikekwe eri ọ bụrụ na ije nya bụ arụsị bịa bụ na o nwerọzi onye na-enye ya nri na oge erugo ka ọ ya ebido kpaba aghara unu ma na arụsị anaghị anọkata kpaba aghara ma ọ bụ mebisibalụ mmadụ ife ọ ga-enwerịrị ife meenụ ikekwe ọ bụrụ ori na e mebisiri ya bụ arụsị mgbe ndị ụka bata ya bụ arụsị wee jisi ike ka na-anụrụ ụnụ ọgụ ma ụnụ amahụ mgbe iwe duziara ya n'obi ọ ga-epụta were ife njirimara bịa dọọ ụnụ aka na ntị ya bụ ife njirimara anyị na-ekwu okwu ya bụ anwụ a unu na-ene anya ya nke a unu na-ene anya ikekwe eri ọ kwụọ na ofu osisi dị na mbara be gị maọbụ n'ihu ife e ji wee gbochi mbara be gị maọbụ n'ubi gị n'osisi dị n'ubi gị maọbụ ọ na-esogharị gị esogharị ikekwe eri ya ọ bụrụ na o nwere ndị na-emegido gị nya bụ arụsị ọ bụrụ na ife ọ bịarụ bịa ịkụrụ gị aka n'ụzọ bụ ka ị bịa kpesara ya ka e nwee ike wee mee gịnị wee pụọ ọgụ jee gbaalụ gị nya bụ ọgụ ọzọ dịkwa ka nwanne ya e nwere ike o nwee ebe mmadụ kpọrọ gị oku na arụsị ikekwe eri ọ bụrụ oku ọma ma ọ bụ ọ bụrụ oku ọjọọ kedu ka ị ga-esi wee makwanụ wee chụba nya bụ mmiri kwọba nya bụ mmiri mgbe ọ ka dị n'ọkpa ntọala tupu o rie mmadụ ọ site n'ije n'afa ọ bụrụ na ife ụdị ife a nwanne m agbatizina nkịtị agbatizina nkịtị agbatizina nkịtị tinye ya ọkpa nkọ tinye ya ọsịsọ maka na anyị bụ ụmụafọ igbo hapụkwa na ejirimara anyị hapụ ife eji wee mara anyị jekute nke ndị mba ọzọ na-enye anyị nsogbu n'agbanyekwarọ na anyị ekweteghị na ọ na-enye anyị nsogbu mana ọ na-enyekwarị anyị nsogbu ife dị n'ụdị ọdịnala dịbara na gboo gboo ọdịnala abụrọ ịgwọ ọgwụ ịgwọ ọgwụ na ọnọdụ ka ife mmetụ aka mmadụ na-eme dịka esi wee nwee ife mmetụ aka ịgụ egwu ite egwu etu a ka esi nwekwa ife mmetụ aka ọgwụ ọgwụ abụrọ ọdịnala na nke anyị na-ekwu maka ya kịta bụ ọdịnala ọ bụrụ na ife ụdị ife a kaba gị n'ahụ jee jụọ ese ka ị marụ mmụọ bịarụ nya bụ ije mara ife nya bụ mmụọ bịarụ ọ bụrụ na ọ bịarụ nke ọma ọ site n'ịjụ ese ka ị ga-eji marụ ọ bụrụ na ọ bịarụ nke ọjọọ ọ site n'ịjụ ese ka ị ga-eji marụ ọ bụrụ na ọ bịarụ nke ọma otu ị ga-esi wee chukwaa ya wee gwa ya nnọọ na ị fụrụ ya ọkwa site n'ịjụ ese anwa ọ bụrụ na nke ọjọọ ka ọ bịara ka ị ga-esi wee mee ya bụ ife wee duo ya o wee naba ọkwa site n'ịjụ ese anwa bikonụ ụmụnne m ọ bụrụ na ị fụ ụdị ife a agbachitezina nkịtị maka na ọtụtụ etufugo ndụ ha site n'ụdị ife dị ife dị etu a ikekwọlị ọ bụrụ na o nwere ebe a kpọrọ ha ajọ afa dị iche na alụsị ụnụ ma na ndị alụlụana kazi nkụ ya bụ alụsị anaghị na-egbu ma ọ bụrụ na ọ dọghị aka na ntị o wee bịa ịdọ aka na ntị ma gị bụ nwa onye igbo fụrụ ya bụ ife ị maghị ife ya bụ ife na-egosi maka na enu oyibo pụtaziara were na-emebisiri anyị ife ụfọdụ esigo na ya tufuo ndụ kedu isiokwu anyị na-ekwu isiokwu anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ị fụgo ụdị ife a na be gị kaba ahụ jee jụọ ese ka i bido n'oge kwọba nya bụ mmiri mgbe ọ ka nọ na ọkpa ntọala tupu o mee gịnị o rie mmadụ jisinụ ike deme daalụ ọ bụrụ na ị nenere ife ejije a nyere anyị aka tụsasịa ya tụsasịa ya ka o rute nwanne gị o rute gị o rute nwanne gị o rute ibe gị ka anyị wee jisi ike na-agbasa ọdịnala dịka ọ dị na ọdịnala Igbo ka emesịanụ ndewonu